mfiti zimenezi zikufuna kundidyera mwana wanga zanditchola thupi ndiye bambo a tilitonse musaonjezere kukhumudwa kwanga ine usiku ndalota mwana ameneyu atamwalira inu ndi ine timamulirira koopsa kenaka ndimalalikira zakubwera kwa yesu nanga mukamamanga miyendo chomwechi zitithera bwanji zonsezi ndi mlandu wanu mukadatenga zithumwa zija kwa bambo sibwezi mwana atalodzedwa adayamba kuyenda amayenda ngati sankafuna ngati amafuna koko nanu mayi ati mungokhala ngati osadziwa zinthu bwanji ndidawafunsa bambo a tilitonse inuyo ndi mwamuna simudziwa ululu wakubereka simukudziwanso kuti kwathu kwatamidwa ndi ufiti mukadadziwa kuti mfiti zakwathu sizimagona sibwenzi mutatero ndiye bwenzi mudzi wathu utatchedwa balandiyo adatero mayiwa modandaula. Sindinafune kukangana nawo mayiwa, osati ndimafuna kuti ndisawakhumudwitse, koma ndidali sindikudziwa zochitika kwawo. Amayendabe pang'onopang'ono, ndidapsa mtima. Bwanji mungoyenda pang'onopang'ono? Bambo a Tilitonse, mtanda wa mavuto ungapose uthenga wonyansawu? Nyamulani mwendo, tiyeni! Sindikufuna kuti tigwiranepo apa, mwamva? Tikuyendabe tinakumana ndi atate, amabwera kusukulu kudzationa. Titawapatsa moni n'kuwauza komwe tinkapita adatiuza kuti Mwaphadala adamwalira. Ogoo! Pepani bambo, imfa siili patali, timayenda nayo. Akakhala mnzangayu sanafe bwino, adatero mayi a Tilitonse mwachisoni, uku akuwayang'ana atate. Koma wafabe basi, akapita wapita, ndidatero mwamwano. Iii, bambo a Tilitonse, kumeneko n'kudzitemberera. inunso mungokhala ngati simudziwa imfa bwanji adafunsa mayi a tilitonse mayi a tilitonse tikutaya nthawi tiyeni tidzipita ndidatero yakuuzani kuti tikutaya nthawi ndi imfa ya mwaphadala yomweyi kodi mmene iye watsogola ndiye kuti akatseka khomo la imfa kuti inu ndi ine tisadzafe adafunsa mayiwa mokalipa ndi mphamvu zawo zonse uku akundiyang'ana mosamvetsa ndipo mwamwano pali chifukwa chiyani chondiyang'anira ngati mwaphadala ndinamupha ndine ndidawafunsa mayiwa bambo a tilitonse adakuwa mayiwa kodi imfa ya mwaphadala yapambana chiyani ndidafunsa koma inu bambo a tilitonse amenewo ndi malaulo mwamva adatero mayiwa ndi phuma munthu amadwala nkufa kulowa m'manda kuvundamo kenaka kusanduka dothi

mukadadziwa kuti mwaphadala walodzedwa pa chifukwa chomululuza alesi sibwenzi tsiku lija mukukana zithumwa zanga zija adatero atate sindinakane ndidati muzisunge kaye ndidatero kunama koma kaya ndi sukulu yanuyi mukuyesa mwapambana koma ngati zimenezi zikutherani bwino ndiye kuti mwayimapo adatero atate amandiyang'ana mondichonderera ndimafuna kuwayankha koma nthawi yomweyo ndidayima kaye kamwa lawo limasonyeza kuti adali asadamalize kulalikira kuja ine ndili pa ulendo wopita ku msika wa fodya kukazonda galimoto yanga yonyamula katundu ndidatumizako dalaivala ndi fodya dzulo kutereko ndinalephera kupitako adatero atate ndinenepo pang'ono za galimoto imeneyi nditawafunsa atate za chinthu chomwe ankafuna kuti ndiwagulire adatchula galimoto amati idziwathandiza ku ulimi wawo ine ndidagula kagalimoto kakang'ono koyera kamakono ka toyota kwathu konkono pa tsikuli ndi nthawiyi ndidadabwa kuona kuti atatewa sadabweretse galimoto langa dzana lake anayibwereka amati amapita ku lilongwe atatewa ndidawayang'ana kumaso atate mumafuna kuti ndikuperekezeni kuti ndikakuthandizeni kuyang'anira fodya wanu asadalowe mu msika ndidawafunsa ayi ndi chifukwa cha loto limene linandipeza usiku ndikulephera kupuma nalo mmaloto ndimawaona mayi atililonse akuthamanga kenaka anagwera m'madzi nayo ng'ona imvekere nyama ya mchere kukoma ndimayiona ng'ona ija ikundinyaditsa mayiwa imalowa nawo mayiwa pansi pa madzi inachita izi kangapo kenaka ng'onayo itandinyaditsa kumaliza inamira ng'ona ndi mayiwa sanaonekenso anatero atate izi zinandizunguza ine usiku wakucha kwa tsikuli ndidalota nditamwalira ndili m'bokosi ndimaona namasaya akulivundukula bokosi kuti anthu omwe adasonkhana andione komaliza koma pano pa njira atate ndi mayi atililonse sindinawauze za lotoli ndiye ndidawafunsa atate ndabweranso ndi zithumwa zitatu zija kuti zitchinjirize mayiwa iwe ndi mwana adatero atate mondipempha uku wamkulu akufuna kugwetsa misonzi ndiye zomwe mwabwerera osakhala loto lija? Ndidawafunsa mofatsa. Iwe, taona mwana ndi uyo akudwala. Ukadzitenga achira mwamsanga, adatero atate movutika, uku akundiyang'ana momvetsa chisoni. Adatsala pang'ono kugwetsa msozi. Izi zidatsala pang'ono kundilowetsa mumayesero. Ichi ndi chimene ndakhala ndikuchipewa. Ngakhale Atate ali kumwamba ndimawapempha kuti asandisiye m'menemu. Pepani mudzatipatsa ulendo wina, osati lero. ndidamuyankha mulungu wanga wachiwiriyo mofatsa chonde musanyoze mankhwalawa palibe mfiti angapikisane nawo bambo muna maso nditenge ndasuta chamba zithumwazi zikadakhala ndi mphamvu mayi akadamwalira ndidafunsa bambowa mwaukali uku nawo mayi atililonse akundiyang'ana mosamvetsa iwe unditayitsa mtima adatero atate uku akukwinya nkhope yawo zanu zimenezo ndidatero mwa mwano bambo atililonse tengani anatero mayi a tilitonse mochonderera ngati mmene achitira mkazi wanzeru akamamuletsa mwamuna wake kuti aleke kuchita ndewu ndi anzake ungoona kutero popanda mankhwala amene ndinakuchekera uli mwana bwenzi ukusewera mpira kuposa munthu wina aliyense anandifunsa atate iyi idali nyasi nyasi ndi ine sitimagwirizana atate mundidikire pompano ndidatero mopsa mtima ndimafuna kukawasiya mayi a tilitonse ku mabasi kaye ndisanathane nawo atatewa atatewa sindinafune kuwafunsa za galimoto langa ndimaopa kuti aganiza kuti ndimalalata chifukwa chosalibweretsa kunena zona akadalibweretsa mayi a tilitonse sakadavutika nkukwera basi nkadawaperekeza kumudzi kwawo pa galimoto ndipo tikudikira atate ndimawaona adakhala pamwala m'munsi mwathu uku manjawo atagwira chibwano chawo basi itabwera ndidaleka kuwayang'ana atate aja nawo mayi a tilitonse adakwera nkukhala pa mpando wapazenera mayi a tilitonse muyende bwino tidzaonana sabata ya mawa ndidatero kundiyang'ana komwe adandichita mayiwa sindidzakuyiwala moyo wanga wonse amaoneka ngati loto loluma lidali litawapeza nane ndidamva mthupi mwanga kuti juu kutentha izi zidadzutsa matsire a loto langa loyipa lija adati bambo a tili bwanji mukunena ngati tsoka ndi mwayi ndi zinthu zomwe mungadzikane mayi musakalipe ndimadziwa kuti ndinu munthu wanzeru mwalakwa pa dziko lapansi palibe munthu wanzeru chauta amangofuna kuonetsa zina mwa nzeru zake kudzera mwa anthu omwe mumati ndi anzeru make tili mwa anthu opusa amaonetsa chiyani inu toni musanditengere kumayesero ndikadagwirizana nanu mukadati tidzaonana mulungu akalola mayi a tili mwaonjeza moto zomwezi kapena mtima wanu watulukamo mwayiwala chinthu chimodzi namadzutsa alibe mnzake mayi ngati mukudziwa kuti namadzutsa amadziwa zonse mukutchuliranji zimenezi mayi muyende ndi chikondi changa chonse kaya nane ndizidalira kuti mumandikonda mayiwa sadandiyankhe ndimaona ngati sankandiyang'ana ndimaona kuti amawayang'ana atate nthawi yomweyo ndidamenya basi mayiwa adayambanso kundiyang'ana adamwetuliranso pomva kulira kusonyeza kunyamuka kwa basi pa nthawi yomwe dalaivala ankatenthetsa ulendo ndidawafunsa mayiwa komaliza koma tili tonse mpaka kutsidya la nyanja